Mafumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene anapengesa nzake chifukwa cha mkazi. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Samora Mzuza, amachokera ku Malawi komwe uko ku Lilongwe ku Bunda. Mnyamata ameneyu adapengesa nzake chifukwa cha mkazi. Umu ndi mmene zilili. Samora Mzuza anali ndi nzake, nzakeyo amatchedwa Waisoni. Anthuwa anali ma friend kuyambira ali ang'ono, china chilichonse ankapanga limodzi. Koma tsiku lina zinthu zinasintha pamene mtsikana ochoka ku Blantyre anapita pa Bunda College ndi cholinga choti akapitilize maphunziro ake. Atafika Tania ku Bunda College ankafuna ma friend panja nde adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Samora. Tania ndi Samora u friend udayambika. Anthuwa ankakumana kawirikawiri. Tsiku lina. Samora adapanga chiganizo chofuna kumpanga introduce mzake amene ali Waisoni. Anamtengera kwa Tania, anamuuza Tania uyu ndi mzanga Waisoni best friend wanga. Tania adali osangalala. Anthu aja adayamba kucheza pamodzi ngati anthu atatu. Ndiye kawirikawiri Samora akakumana ndi Tania, Tania ankamfunsa, mzako uja ali kuti? Ndimafuna ntamuona, ee ndamusowa izi ndi izi. Ndiye Samora adayamba kupanga nsanje iyeyu ali ndi ine afunsa za mnzanga uja bwanji ndiye zimenezi zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali ee mpakana Samora adafika potopa chifukwa choti ankaona ngati kuti Tania ndi Wyson akupanga chibwenzi ndiye adapanga chiganizo chofuna kumpanga chipongwe Wyson ndi cholinga choti Tania apange chibwenzi ndi iyeyo. Panali pa 2 August 2022 ndipamene Samora adamuitana Wyson, M'bale ndimafuna tikamuone Tania undipeze kunyumba. Wyson anati ok chabwino. Anapita kunyumba kwa Samora. Atafika kumene kuja Samora anampasa chamba Wyson. Tabasuta ndifuna ndikasambe kaye. Wyson adayambosuta chamba chija Samora uku akusamba. Atamaliza kusamba Samora anampeza nzake uja ali offline wabalalikiratu kenako Samora adaitana azinzake ndi anthu ammudzi tabwerani mudzamuone Wyson kuno wapenga Wyson kuno wapenga anthu anabwera anamuonadi Wyson wapenga wapenga ndi chani ndi chamba anamtengera kuchipatala koma kuchipatala sizinathandize chifukwa chakuti muchamba muja adaphatikizamo zikhadabo ndi mkwiza zimene zinapangisa kuti iye uja mapengedwe ake akhale ngati achilengedwe, akhale ngati ndi mwana oti anangobadwa ali openga kale nde sangathe kumuchiza. Zosatira zake Wyson anapitilizabe kukhala wamisala mpakana pano. Nde Samora wakhala akukhala ee ankaona ngati mwina Tania agwa naye mchikondi koma Tania uja sanagwe naye munchik adamaliza maphunziro ake anabwerera kwawo ku Blantyre nde Samora akhala akukhala ee akhala akukhala ee akusunga chisisi chimenechi koma mu chaka cha 2025 pa 8 June ndi pamene Samora adayamba kudwala wakhala akudwala kwa nthawi yayitali ee mpakana mu chaka cha 2026 nde dzana adali serious kwambiri ndepamene amayamba kuulula kuti nsanamwalire ndifuna ndikuuzeni zoipa zanga, ndifuna andikhululukire wina aliyense amene ndinamulakwira, ndepamene amabweretsa nkhani ya Wyson kuti Wyson uja ndidamupengesa ndine, mu chamba chake ndinaikamo makhadabo komanso nkwiza ndizimene zinampangisa iyeyu kuti apenge chifukwa chakuti mkazi amene ndinkamufuna ine ankamufuna Wyson ndizimene zinandipangisa kuti ineyo ndimpange chipongwe Wyson Nde anapita kwa mayi ake a Wyson kukapepesa, mayi ake a Wyson akhululuka. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengerepo phunziro. Akuluakulu ndimakamba nthawi zonse, okupanga chipongwe ndi mnzako. Kumakhala osamala ndi friend. Musamaope munthu amene simumudziwa. Muziopa munthu amene mukumudziwa chifukwa choti iyeyo ndi oopsa kwambiri kusiyana ndi munthu amene simukumudziwa. komanso anthu amene mmasuta chamba choti muziwe ndichi munthu amene amasuta chamba kupenga ndi easy chifukwa choti muchamba muja kungophatikiza zikhadabo za nzalazi kungophatikiza muchamba muja umapenga umapenga straight chamba cha plain chija kungoyikamo zikhadabo kungoyikamo china chilichonse chapathupi munthu umapenga ndiye kumakhala osamala aziyamba iyeyo amene asutayo kuchisuta kenako akupatseni koma osangopatsani suta ndisutabe lekani zimenezo chachikulu ndichi akuluakulu osakhulupirira munthu munthu ndi oyipa lekani kukhulupirira munthu